Tikulandileni omvera athu nonse kulikonse komwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife a Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno.
inetu ndinkadabwa kuti aa anthuwa m'boma alowa kumene koma mikwiyo iyi bwanji mmalo moti azisangalala kuti chinthu achiphula ichi koma mikwiyo iyi ikukhala ngatinso akakamizidwa kukhala m'boma mikwiyo ake iyi bwanji ayi ine apa nazindikira boma lili m'manja mwa anthu osewera avieta lili m'manja mwa anthu anjuga a betting mpaketu aika msonkho pa betting pa avieta paja

kwa apolisi bathenakonso kuti the akuti kuli bukwe za masalale nditi masalale onso tikhale tonyenyeka choncho ozilipiranso mochedwa kuli tumavuto mubwinyizika osati masewera anthu iyi taonani sadasiyiretu pomwepo anthu alenti munkathasa osafuna umanga manyumba ulendo uno akuikirani msonkho ku manyumba alentiko musaganize kuti msonkho uja azilipira malandilodi uja azilipiradi malandilodi muzilipira ndinuyo matenanti muzilipira ndinu tere munthu wanzeru akuyenera umanga nyumba yake nkumakhala zapalentizi nde kukhala unyapulika ngati mumalipira nyumba yanu 50000 dziwani kuti ulendo uno muzilipira 800 apo nde muzidziwe sizija zomanena kuti kuti sekondari ikhala yaulere sikuti ikhala yaulere fizi izichoka kumeneko komanso yakwana nthawi yokuti malawi sukulu iziphunzitsa mbuli izipanga produce mbuli paja mudziwa kuti boma la dpp limadana ndi maphunziro adachotsatu jce paja satifiketi ya jce adachotsa nde musayiwale ayi ndi chomwecho chili mutu mwawo chophwasula maphunziro musaganize kuti sekondari zaulelezo ana ake amene ali m'boma la mkukutamoyo oziphunzira nawo ayi iwo awo ana aziphunzira sukulu zabwino kunja mmaprivate odulawo inu ndi ine amene tizilipira msonkho wa aviator eh? amene muzilipira msonkho wa palenti iwe mphunzitsi amene umaphunzitsa kale mbuli za ku primary mbuli za ku secondary zimene ukufuna uzitulutsa ndi iwe uzilipira fiziyo izi nzimene Amalawi adazitana adazifuna komanso wonjezapo panenatu kuti kulibe kulembana ntchito sizija zonena kuti tidzalembanso ntchito anthu aa ah, ah, iwala zimenezo iweyo ngati ufuna uthandiza boma lako ingokhala mfoni upange download betting basi ndikuti boma uzilithandiza inetu ninkadabwa kuti aa anthuwa mboma alowa kumene koma mikwiyo iyi bwanji mmalo moti ozisangalala kuti chinthu achiphula ichi koma mikwiyo iyi okhala ngatinso akakamizidwa kukhala mboma mikwiyo ake iyi bwanji ayi ine apa nazindikira boma lili m'manja mwa anthu osewera aviator lili m'manja mwa anthu anjuga a betting mpachetu waika msonkho pa betting pa aviator paja msonkho phwi mokuti iweyo ukawina boma lawina nawo kakapanga flew away boma laluza nawo umalimbikira kuti muyendetse boma bwino inu tangoganizani

kuli tumavuto mubwinyizika osati masewera anthu inu Ah, taonani sodasiyiretu pomwepo wanthu alenti munkatasa osafuna umanga manyumba ulendo uno akuyikirani msonkho ku manyumba alentiko musaganize kuti msonkho uja uzilipira malandilodi uja uzilipira ndi malandilodi muzilipira ndi inuyo matenanti muzilipira ndinu tere munthu wanzeru akuyenera umanga nyumba yake nkumakhala zapalentizi nde kukhala unyapulika ngati mumalipira nyumba yanu 50000 dziwani kuti ulendo uno muzilipira 800 apopo nde muzidziwe sizija zomanena kuti kuti sekondari ikhala yaulere sikuti ikhala yaulere fizi izichoka kumeneko komanso yakwana nthawi yokuti malawi sukulu iziphunzitsa mbuli izipanga produce mbuli paja muzidziwa kuti mboma la dpp limadana ndi maphunziro odachotsatu jce paja certificate ya jce odachotsa ndiye musayiwale ayi ni chomwecho chili mmutu mwawo chophwasula maphunziro musaganize kuti sekondari za ulerezo ana ake amene ali mboma la mkulukuta moyo oziphunzira nawo ayi iwo wawo wana oziphunzira sukulu zabwino kunja mmaprivate odulawo inu ndine amene tizilipira msonkho wa aviator eh? amene muzilipira msonkho wa palenti iwe mphunzitsi amene umaphunzitsa kale mbuli za ku primary mbuli za ku secondary zimene ufuna uzitulutsa niwe uzilipira fiziyo izi nzimene amalawi adazitana adazifuna komanso wonjezapo panenatu kuti kulibe ulembana ntchito si zija zoti kuti tidzalembanso ntchito anthu aa ah, ah, iwala zimenezo iweyo ngati ufuna uthandiza boma lako ingokhala mfoni upange download Betwin basi ndikuti boma zilithandiza

Tikuyamikireni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidziyendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu